Peleas nobas pro s'amministratzione comunale de Nùgoro de su sìndicu Andrea Soddu chi perdet un'elementu importante de sa Giunta. Custu manzanu s'assessore a su personale Marcello Seddone at cunsignadu sa lìtera de dimissiones a su capugrupu de su movimentu Ripensiamo Nuoro Emilio Zola e a su sìndicu. In su documentu iscrivet, Apo detzisu, In custa manera ca no apo botadu su bilànciu de previsione. Sos contos de su Comune sunu gai metzanos, chi no est prus possìbile a sichire s'atividade polìtica comente aia in ànimu de fàghere atzetande s'ingàrrigu. S'amministratzione Soddu, sichit Seddone, at fatu totu su chi fit in sas possibilidades nostras pro sarvare su bilànciu, Sas intradas sunu crèschias gràssias a prus controllos e a sa figura de s'agente de riscossione. Amus minimadu a s'ossu sas ispesas, fintzas a dannu de unos cantos servìtzios essentziales, ma no est bastadu. Est diventadu complicadu fintzas a comporare sas divisas de sos agentes de sa politzia locale e custu pro su pore de dèpidos, semper in crèschida, in capu a sa comunidade nugoresa. Non si podet tirare a campare, iscrivet Seddone, no est possìbile a fàgher sa finta chi semus aprovande unu bilànciu tècnicu fatu de atos chi si podent interpretare e non de issèperos polìticos e istratègicos, impossìbiles in denantis a unu tantu de dèpidos gai mannu chi arribat dae innedda e chi, si sa Regione non faghet carchi cosa, c'at a fàgher rùghere sa tzitade a unu trèmine lezu. Custu manzanu in Nùgoro, in sa sede de s'Ailun, ant presentadu su Pid, Punto Impresa Digitale, un'isportellu apertu dae sa Càmera de Cummèrciu in s'àmbitu de su progetu natzionale Indùstria cuatro punto zero, pro atzudare sas aziendas de su territòriu in su percursu de digitalizatzione de sos protzessos produtivos e sa partetzipatzione de sos bandos digitales. A sa presentatzione sunt intervènnios Agostino Cicalò presidente de sa Càmera de Cummèrciu, Bàrbara Argiolas, assessora regionale a su turismu, cummèrciu e artesania, Roberto Sau, coordinadore de su Punto Impresa digitale, Lorenzo Palermo presidente de s'Ailun, Alessandro Lutzu responsàbile de su Fab Lab de Make in Nuoro. In s'interi de s'adòbiu an faveddau de duas esperièntzias cuncretas de aziendas chi sunu coladas a s'impreu de su digitale, Stefano Carta Vasconcellos chi at annoau s'azienda de famìllia chi produit mòbiles, chi at impreau produtos novos e modernos pròpiu in sa produtzione de mòbiles chi si montan a incastru, produios dae artesanos de totu su mundu a misura de cliente. e Nicola Delogu chi at aplicau a s'arte òrafa sos isvilupos prus rechentes de sa produtzione tre D. In s'àmbitu de s'atividade contra a s'evasione fiscale sos finantzieri de su Cumandu Provinciale de Tàtari e de sa Tenèntzia de Tèmpiu ant cassau un'impresa chi òperat in su setore edilìtziu chi at cubau a su fiscu palanzos pro unu millione e battoschentos sessantaotto miza euro e no at versau chentu barantasette miza euros de iva e in prus de belle deche miza euro de ritenutas non versadas. Sos militares ana colau in su sedatu sos bilancios de s'azienda pro sas annualidades chi andana dae su duamiza e trèichi a su duamiza e dechesette, impreande sas bancas de datos de sa finàntzia e an iscopertu chi sa ditta individuale non fit in règula chin sos òbrigos pro sos annos compudaos. Sos finantzieris, tando, an postu in òrdine sos afares de s'imprendidore gadduresu, contande sos documentos fiscales emìtios chentza però chi los esseret sinzaos in contabilidade. Acabbau su controllu a su mere de sa ditta l'an sinzalau a sa autoridade giuditziària. Su sistema aeroportuale de sa Sardigna sighit a èssere cumpetitivu rispetu a sos cuncurrentes printzipales in su Mediterràneu pro arribbare in Sardigna a mesagustu dae sos iscalos prus mannos d'Europa una famìllia de bator pessones ispendet nobichentos bintichimbe euro chentu euros in mancu rispetu a s'annu passadu est minimau su prètziu de sos cullegamentos chin sa Germània e su Regnu Uniu Sa Sardigna costat prus pagu de Còrsica, Croàtzia, Sicìlia, Cipro e Creta. Sos locos prus baratos de su Mediterràneu sun Algarve e sas Baleares. Sa Sardigna, imbetzes, est prus pagu cumbeniente pro s'oferta de bolu e autonoleggiu postos paris. Custu su chi essit a campu dae unu documentu ammaniau dae sa CNA Sardigna subra sa situatzione de sos iscalos sardos rispetu a sos cuncurrentes de su Mediterràneu, Mancari rispettu a su duamiza e dechesette non b'apat àpiu mezoru, a Sardigna si podet arribbare chin facilidade siat pro su pretziu de su biazu e sos cullegamentos chin sos printzipales aeroportos europeos siat pro sa durada de su biazu matessi. Sa Sardigna, però, galu non resessit a pònnere a frutu sa positzione istrategica sua. Dae oje in su portale ufficiale de sa Regione Sardigna s'acatat peri su situ lavoras.regione.sardegna.it chi at a garantire a sos comunes informatziones semper aggiornadas de sos cantieres e a sas impresas de sos bonus ocupatzionales Lavoras ponet a disponimentu chentu bintotto milliones pro su duamiza e degheotto e setanta milliones pro su duamiza e deghenoe e su matessi tantu pro su duamiza e binti. Barantachimbe virgola duos milliones pro sos cantieris nobos, bintunu milliones e duchentossessantamiza euros pro sos cantieris zai apertos, barantaseti virgola otu miliones pro sas polìticas ativas de su traballu e trèighi virgola bator miliones pro àteros interventos ispecìficos. Su pianu lavoras, varadu dae sa Giunta e aprovadu chin s'ùrtima finantziària, l'ant cumpartidu fintzas sos cussizeris regionales, sas partes istitutzionales, econòmicas e sociales, B'est unu osservatòriu chin tres rapresentantes peròmine pro giunta, cussizu, entes locales, sindacados chi at a aberguare su rispetu e su profetu de su programma. Lavoras dat un'ocasione a totu sas castas de disocupados, sos zòvanos, sos intrados in edade, a sas fèminas, a chie no at professionalidade ispecìfica, a sos laureados, a chie no at mai traballadu e a chie est fora de su mercadu de su traballu.